asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu foli tanu waleɲumandɔnni o ɲɛsinnen bɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma an n'a balimakɛ don baforonto ni a sigi wɔrɔ a n'a makɛ wɔrɔ bɛɛ nin bɛ kayi ma kayi di cɛ kelen bugu jɔn t'i laban lɔn an bɛ ala deli ala ma an bɛɛ lajɛlen labanko ɲɛ na ala k'an ka limaniyaw sabati an ye k'an kɛ jɔn ye jɔn minnu bɛ denkɛnɛya ala kelen na wa ka ala kelen ne bato ka ala sanuya ka bɔ fɛn wɛrɛ farali la a ma sabu ale le ye batofɛn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye n'i ka batofɛn wɛrɛ ye min tɛ ala ye aya o batofɛn o tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ de ye ala ye an b'a ɲini ale ala in fɛ a ka an sabati o tiɲɛ o minɛni kan kisi ni nɛɛma an b'o deli ala in bolo a k'o caya danfɛn nɔ fisaman de kan n'o ye an kuntigi mahamadu ye kisi ani nɛɛma b'a ye a n'a somɔgɔ sanumanw a n'a ka sahaba sanumanw ani maa minnu sɔnna ka tugu o kɔ fo ka se an bɛɛ lɔlon ma ala ɲɛkɔrɔ ala k'o nɔgɔya ne ni aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye ɛɛ an balimaw aya wale min ni a kɛra n'a kuma bɛ sen na n'a kumaw gɛlɛyara ni a kumaw b'a fɛ ka kɛ a dama fitinɛ de ye fitinɛ min n'o bɛna gɛlɛya n'o bɛna juguya ka tɛmɛ mali fitinɛ tɔ bɛɛ lajɛlen kan sabula kuranɛ nɔfɛ fitinɛ n'a fɔra ka fitinɛ kɛ wuli a bɛna cɛjuguya wa a bɛna kɛ sababu ye fɛnɛ ka na ni fɛn wɛrɛ ye ala k'an kisi an ma sigi ni fɛn minnu ye fɛn caman bɛ se ka ɲagami ka don nin kɔnɔ nin sen fɛ wa aw k'a dɔn a bɛna kɛ sababu ye ka na ni tiɲɛni ba belebele dɔ ye ala ma ne ni aw bɛɛ lajɛlen kisi la o ma ala k'an ka jamana kisi o ma eh, ne ye n ka video kɛ ka n ka hakilinan jira n ka hakilinan tɛ ko n bɛ an balimakɛ eh, daɲɔgɔ ko n b'a jalaki ayi k'a fɔ a ye kuranɛ kalan ka tinin to a la n m'a jalaki parce que n ti fɛn dɔn o yɔrɔw la a ye kuranɛ min kalan ne m'a kalan aya sɔrɔdasi don ne tɛ sɔrɔdasi ye n ma kuma ni o sira ye wa n tɛna kuma ni o sira ye ne kumana sira min kan n balimaw o de ye silamɛw yɛrɛ de ye k'a fɔ ni ko kɛra an k'a lajɛ an kana teliya kojugu k'an bɛɛ jira k'an bɛɛ fɔ n'an y'an bɛɛ yira ko la k'an bɛɛ fɔ ko la ko si dun ɲadɔnbali tɛ n'an nan'a ye k'a fɔ jɔn ko ala a bɛ kɔri min kɔnɔ nin lahalaya cogo ani nin kɛɲa cogo ti bɛ a kɔnɔ n'u yɛrɛ bɔra ka na o ɲɛfɔli o di an balimakɛ aya n'o ye eh, daɲɔgɔn ye a yɛrɛ bɛ se k'o laseereya k'a fɔ a bɛ kɔri min kɔnɔ tiɲɛ na a kɛra kɛɲani min ni kɛcogoni min na ko kɛyɔrɔ ani ko kɛyɔrɔ kama a yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko an ka taabolo tɛ sɔn a yɔrɔ dɔw ma ɔ n'o kɛra sa a bɛna kɛ cogo di o y'a sɔrɔ anw kumana o y'a sɔrɔ anw ye danga juguw don n balima silamɛw an kana teliya danga donni fɛ kow la jamana kelen kɔnɔ an bɛɛ b'a ɲinina jamana nin ka se ka bɔ ɛɛ hukumu min kɔnɔ ɔ n'an dusura ka kumaw fɔ kuma minnu aya ni kɔnsikansi bɛ se ka y'a la ni i da jarabira a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni tɔɔrɔ ye jamana ma ɔ n'a ma kɛ yɛrɛ fana danga dun tɛ bin na i y'a kɛ ka taa min kan n'a ma yen sɔrɔ i kɛrɛfɛla filɛ i b'a sɔrɔ i kɔrɔ yen ne b'a fɛ de ni ko kɛra silamɛw an k'a lajɛ an k'a lajɛ an k'a lajɛ an kana teliya ten k'a fɔ nin ko masina kɛra ka fɔli ni ɲɛfɔli dɔ kɛ aya n'a ko nana kɛ ɲɛfɔli fɛn ye aya n'i yɛrɛ nan'a ye k'a fɔ a an tun tɛ nin dɔn a la n'o tɛ an tun tɛ nin fɔ ɔ a fɔra ka ban mun y'a sabuya teliya de kɛra kojugu kojugu an bɛɛ lajɛlen k'a faamuya k'a fɔ ne t'a ye abada n ka faamu na k'a fɔ ko an balimakɛ ye kuranɛ kalan ni sɔrɔdasiw ka tini ye ko u y'a mina ka t'a datugu aa n balimaw ne t'o faamu fɔlɔ dɛ fo ni o fana ɲɛ bɔra kɛnɛ kan k'a da aya k'a fɔ a kun de ye nin ni nin ye n'o tɛ k'a fɔ dɔrɔn k'a ye kuranɛ de kalan ka tini to a kan na aya kuranɛ ladɔgɔyali ani kuranɛ lagosili ani silamɛya yɛrɛ dɔgɔyali ani silamɛya yɛrɛ tɛ u bolo ba la k'o kosɔn k'a minɛna k'a datugu ne tɛ teliya k'o ye cogoya si la ne tɛ teliya k'a ye cogoya si la sabu ne delila ka imazi dɔ de ye imazi min aya minbar kan ɲa bɛ mɔgɔ la surasi fini kɔnpilɛ b'a kan na wa a bere yɛrɛ fɛnɛ bɛ a kun na a bɛ minbar kan a b'a la ka kutuba kalan mali kɔnɔ yan ne y'a ye hali a ma mɛn kosɛbɛ wa aw sɔn caman yɛrɛ y'a ye aya e sɔn caman y'a ye aw ɲɛna misiri yɛrɛ kɔnɔ bon ne b'a jigi k'a fɔ a ka gɛlɛn mali kɔnɔ mɔgɔ dɔ kɛ se ka wuli ten ka surasiw ka fini don i ti surasi ye ayiwa k'a bɛɛ dafa berew ni fɛnw bɛɛ don ka jɔ minibari kan k'a sɔrɔ e ti surasi ye k'i bɛ ka kutuba kalan aa bon ne tɛ se k'a jigi k'a fɔ k'o bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ o tigi tɛ surasi ye ɔ ni a y'a sɔrɔ a tigi y'a kɛ k'a sɔrɔ surasi tɛ n'a y'a sɔrɔ dɛ a tigi kɔni y'a kɛ ka tini don k'a sɔrɔ surasi tɛ berew bɛɛ b'a kunkolo la a jɔlen bɛ minibari fɛnɛ kan a b'a la ka kutuba fɛnɛ kalan misiri kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ tigi ye fini a tigilamɔgɔ ye fini in don k'a sɔrɔ ale tɛ surasi ye ɔ n'an y'o ye an tɛ se k'a fɔ tuguni fɛnɛ k'a fɔ ko ka ala ko kɛ ni tini ye wala ka kuranɛ kalan ni tini ye k'o bɛ se ka kɛ an balimakɛ ka nin lahalaya ye k'a sɔrɔ an y'a ye mɔgɔ dɔ tɛ surasi ye nka o ye surasi finiw don n ka kuma a y'a lamɛn dɛ n ko n'a y'a sɔrɔ surasi de tɛ ɔ ni surasi t'a tigilamɔgɔ ye mɔgɔ min sera ka surasiw ka finiw don ka berew don ka fɛn bɛɛ dafa ka jɔ minibari sanfɛ ala kira jɔyɔrɔ la ni sɔrɔ ni jamana fini ye ɔ mankan ma bɔ o la o tigi ma mina ka taa pini o tigi ma mina ka taa datugu ne b'a faamu cogo di o la ko dɔ ye kuranɛ kalan n'o tini ye k'o mina kun bɛ se k'a kɛ ko paseke u tɛ kuranɛ fɛ u tɛ silamɛya fɛ u tɛ diinɛ fɛ k'a sɔrɔ dɔ yera a kɛra surasi ye sa wo a ma kɛ surasi ye mɛ jamana fini de yer'a la faso fini lakandali fini de yera dɔ la a bɛ minibari kan imami ahan parce que an b'a dɔn imamu jɔyɔrɔ de minibari ye surasi fini kɔnpilɛ b'a la a bere b'a kunkolo la a don karamɔgɔkɛ in kumana dɛ a kumana fo ka taa fɔ ko a dansagolen don n ko ko dansagolen a tɛ n'a fɔ a ye dansago kuma fɔ n kan t'o ma a kumana dɛ ka kuma kolomaw ani kuma nafama babababaw de fɔ ka jamana in a lamɔ a y'a tiɲɛna cogo min na a kumana a yɔrɔ caman kan ɔ ni surasi don o sera ka surasi fini don ka dɔ walima garidi don a ka kɛ kɔɔri mɔgɔ dɔ ye sa ka jɔ minibari kan ka nin kɛ ɔ n'o ma minɛ o la ka t'o datugu k'o ye kutuba kalan o jɔra minibari kan ni surasiw eh, ni an ka jamana finiw ye an b'a faamu cogo di ko dɔ jɔra ko ka eh, kuranɛ kalan k'o tigi taara minɛ bɔn ne t'a faamu ka da nin yɔrɔ de kan balimaw awɔ ne tɛ ko in faamu k'a da nin yɔrɔ kan paseke n ye dɔ ye sɔrɔsifini b'o la aya o bɛ minibari sanfɛ ɔ n'a y'a sɔrɔ sɔrɔsi tun tɛ o sɔrɔsiw kɔni y'o ye mɛ munna u ma taa o nɔfɛ ko a ye jamana fini lagosi sabula sɔrɔsi tɛ a bɛna ka sɔrɔsi fini don ka taa minibari kan donc a ye jamana fini lagosi yɔrɔ n'o tun kɛra an bɛɛ lajɛlen tun bɛ bɔ o kalama ɔ an m'o mɛn ɔ n'an m'o mɛn don ne tɛ se ka teliya k'a ye ten dɔrɔn k'an balimakɛ daɲɔgɔ ye kuranɛ kalan ko ka tini t'a kan na ko o de b'a yira o y'a mina o la k'a pini k'o de b'a yira k'o tɛ silamɛya fɛ u mago tɛ silamɛya la silamɛya dɔgɔyalen b'u bolo ka kuranɛ minabaga mina ka t'o bila ka t'o don kaso la ko paseke k'o ye kuranɛ kalan ko ka tinin t'u bolo donc an ka faamaw tɛ ala fɛ o t'a kira fɛ silamɛya juguw don k'a sɔrɔ an ye mɔgɔ ye o bɛ minibari kan tini kɔnpilɛ b'a la bere b'a kungolo la ka kutuba kɛ kira jɔyɔrɔ la ɔ an m'a mɛn ko a ye o minɛ ko ka taa n'o ye ka t'o pini ko mun na k'a y'o kɛ ka tini to a la o n'a sɔrɔ sɔrɔsi tɛ an m'a mɛn fɛnɛ k'o tigi minɛna ko mun na a bɛ jamana fini don ka taa i jɔ minibar la ka t'o kɛ an m'o mɛn o i b'a sɔrɔ o y'a kɛyɔrɔ dɔ ye tuma dɔ a cogo an'a lahalaya wa hali n'o t'a kɛyɔrɔ dɔ ye n'u ma fɛn fɔ o la fo video bɛ mɔgɔ caman kun u ma o tigi minɛ u ma an m'o minɛ ko mɛn u ma fɛn fɔ an ka ban k'a fɔ ko olu tɛ silamɛya fɛ olu tɛ diinɛ fɛ u mako tɛ silamɛya la an balimaw ne tɛ se k'o faamu dɛ ni tinin ko don dɔ filɛ ka jɔ minibari kan ka tinin to a la minibari kan ka tinin to a la y'a ye kira yɛrɛ jɔyɔrɔ la yen de ye ala kira jɔyɔrɔ alayhi salatu wasalam kuranɛ jiginna muhamadu min kan alayhi salatu wasalam a jɔyɔrɔ de minibari ye an ye mɔgɔ ye tini b'a la a kulusi n'a dulɔki et puis a n'a fugula an y'o ye ɔ o ma minɛ o minɛ ko kuma ma fɔ aya n'a b'o cogo la o la don ne m'o mina o mina kuma ma fɔ aya ni nin kɛra est-ce que an kan ka teliya ten k'a fɔ k'u tɛ silamɛya fɛ k'a sɔrɔ o bɛ ka fɔ fini min na o fini in jɔla minibari sanfɛ o tigi ma minɛ ɔ ne tɛ se k'o ye ka girin ten k'a fɔ k'u tɛ silamɛya fɛ u mako tɛ silamɛya la u ka sira tɛ silamɛya la ka bɔ ka fɛn dɔw kɛ bɔn ne t'o faamu cogoya si la parce que n'o kɛra o fana bɛ bonyaba de kofɔ a ka gɛlɛn k'i jɔ o yɔrɔ na ten k'a fɔ ko an ka surasi walima an ka finitigi walima an ka ɲɛmɔgɔ tɛ silamɛya fɛ o mako tɛ silamɛya la o bɛ k'a kɛ nin cogo la ka kuma dɔw ta minnu tɛ kuma nasɔn kelen ye k'o kun ka di k'o don ɲɔgɔn na min bɛ se ka na kɛ fɛn dɔ ye an ma sigi ni fɛn min ye k'a sɔrɔ an y'a de ye surasi fini kelenw de ye minibari kan kira jɔyɔrɔ la o tigi ma mina ka t'o datugu n'o tigi tun minɛna san ka t'o datugu san ɔhɔ ni nin fɛnɛ kɛra an bɛ se k'a faamu mɛ o y'o kɛ foyi ma bɔ o la an y'o ye an ɲɛ fɛnɛ na ɔ an ka gɛlɛ an ka fɔ k'a sɔrɔ u yɛrɛ fɛnɛ y'o ye an ka ban k'a fɔ ten n'an m'a ɲɛdɔn an ka fɔ kɔrɔ ko nɔn ko o bɛ silamɛya kɔntoro la ko sabula ko nin kɛra ne kumana ni nin yɔrɔ de ye k'a fɔ ni ko nana an k'a lajɛ an k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ ko lɔn ani faamu na silamɛya fɛnba ye dɛ silamɛw kan ka kɛ jateminɛbaaba ye ko mɛnɛ na k'a mafilɛ fɔlɔ yanni kuma ka kɛ n'o ma kɛ an yɛrɛ ka kɔnpɔrtman kɛcogo yɛrɛ bɛ se ka na lebu lase silamɛya ma o kɔfɛ fana sɔrɔsiya aya an tɛ fɛn dɔn a la sɔrɔsiya ye fɛn min ye kɔɔri ninnu fɛn dɔw de b'a la an tɛ fɛn dɔn a la ni nin kɛra aya an ka ɲɛmɔgɔw kan ka wuli ka taa ɲɛɲini ka taa ɲininkali kɛ a an y'a ye an balimakɛ ye nin kɛ seremoni yɔrɔ masinɛ la aya a kɛra cogo di an y'a mɛn k'a y'a datugu mun kɛra n'o kɛra ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ se ka bɔ n'a ye a karamɔgɔ aw ka nali diyara an ye sɔrɔsiya ye fɛn min ye ani an ka bɛnkan min ye an tɛ se k'a fɔ an yɛrɛ ma ten mɛ an bɛna a ɲɛfɔ aw ye u bɛ se k'a ɲɛfɔ o ɲɛfɔli la a bɛ se ka n'a ye k'a fɔ ne filɛ ka min fɔ nin k'a fɔ aw y'a ye sɔrɔsi dɔ ye kalan kɛ minibari sanfɛ a bɛ se ka kɛ o b'a ye k'a fɔ bɔn o ti bɛn nka an ma kuma o la walima an y'o o yira aw bɛɛ y'o ye eseke an y'a minɛ wa bɔn o kɛra yɔrɔ min na aya o bɛ se ka kɛ o bɛ se k'a yira an balimakɛ ta nin n'a ye an y'a pini an m'a pini dɔ wɛrɛ kama aya wɔrɔ dɔw de bɛ yen n'a y'a sɔrɔ siviliw aya walima hali ni siviliya ma fɔ sa aw kɛ fɛn dɔ ɔrɔkanize san fɛn min ɔrɔkanizela k'a labɛn aya ni sɔrɔsikɛ bɛ yen n'a b'a fɛ ka don o ko la a b'a ka tini ne bɔ ka don o ko la mɛ o t'a yira k'a tɛ kuranɛ kalan o t'a yira k'a yɛrɛ tɛ se ka don a ka bon kɔnɔ walima a ka du kɔnɔ walima a ka yɔrɔ la o t'a yira k'a tɛ se ka kuranɛ kalan k'a video yɛrɛ kɛ k'a cari o t'o yira o t'a yira k'a fɔ k'a tɛ se ka kuranɛ kalan sɔrɔsiw silamɛw b'a la kerecɛnw b'a la n tɛ silamɛya yɛrɛ silamɛya la u b'a la josɔnnaw b'a la sugu bɛɛ lajɛlen bɛ militɛriw la a bɛ fɔla ko mali peyi layiki ye donc o bɛ se ka kɛ nka ni sɔrɔsi b'a kɛ kɛyɔrɔ dɔw bɛ yen jamama yɔrɔ suguya dɔw la pibilikiman kɛnɛ kan yɔrɔ dɔw la seremoni yɔrɔ dɔw la sɔrɔsikɛ n'i b'a fɛ k'a kɛ wala i b'i ka sɔrɔsiya tini o jamana ta i b'o bila sisan seremoni dabɔlen min kama o lahalaya i bɛ na o lahalaya la an y'a kɛ ka da nin ne kan sabula an ka nin sɔrɔsiya kɔnɔ nin taabolow de b'a la siraw de b'a la Eh, nin tɛ bɛn nin tɛ bɛn nin tɛ bɛn an balimakɛ yɛrɛ a bɛ se k'a fɔ an balimakɛ yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ ko nin tɛ bɛn nin tɛ bɛn kabi bɛɛ don sɔrɔdasiya la siraw de b'a la sira ni sira siraw de b'a la wa n'aw nana ɲininkali kɛ o de ka ɲi aw tun ka aw ta fɔ ten n'aw tun girinna ten k'a fɔ aya ɲɛ dun b'a la sira de b'a la aw yɛrɛ silamɛw ye an ko k'an mako bɛ tiɲɛ ni ala la ɔ sira minnu fana b'an ka nin wabolo ninnu na n'a ye m'o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn ɔ n'aw tun ye mankan kɛ tiɲɛ yɛrɛ la a tun bɛ k'an yɛrɛ bolo jigilatigɛ ye nka komi aw nana a ɲɛɲini vraiment an ka foli b'aw ye a ma kɛ juguya kama a ma kɛ silamɛya lagosili kama o tɛ ɔ komi aw tɛ sɔrɔdasi ye min b'an ka fɛn kɔnɔ bon aw t'o dɔn nka n'aw nana an bɛna ɲɛfɔ juguya tɛ a man kan ka kɛ k'a la nin kan a man kan ka kɛ k'a la nin kan n'a kɛra nin conséquence b'a la nin conséquence b'a la nin conséquence b'a la an y'a bali o de la a ma kɛ komi an y'a bali an yɛrɛ nidungɔ la ten dɛ ayi an ka sɔrɔdasiya sira yɛrɛ de ye balili kɛ a y'a kɛ cogoya ni min na mɛ a ye kuranɛ kalan o tɛ dɛ a ye kuranɛ kalan k'a fɔ k'a y'o kɛ o n'a ɲɔgɔnna tɛ dɛ mɛ kuranɛ in kalanna min a ye kuranɛ kalan nin kɛ yɔrɔ jumɛn na mun tun bɛ yen de n'a y'a kɛ yen mun tun bɛ yen de n'a y'a kɛ o kɛ yɔrɔ n'o lahalaya la ɔ a bɛ position min na a taara kalan ka tini min to a la i se ka se ka kɛ i n'a fɔ a ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'a yamaruya k'a kɛ tini don ka taa nin wale in kɛ wa voilà parce que a bɛ sira min kan a b'a yɛrɛ de ka eh, diinɛ sira de kan o la n'o sugu bɛ kɛ n'i y'a kɛ tan ta a bɛ se ka kɛ i n'a fɔ ɲɛmaaw de ye yamaruya de kɛ a baara kɛli la u bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ k'aw lafaamu an tɛ fɛn caman ɲɛdɔn sɔrɔdasiw ka lahala ni finitigiw ni kɔrɔtigiw ka lahala la an tɛ fɛn caman dɔn a la nka a bɛna kɛ sababu ye o yɛrɛ fɛnɛ bɛna dɔn an bɛna ye jaa tun ma kɛ silamɛya la o ɲɛmɔgɔ minnu bɛ na olu bɛ sɔrɔ sa ka na eh, mɔgɔw ladɔnniya an balimaw an ka ko in faamu han tiɲɛ na jo b'u bolo o ma kɛ juguya kama o ma kɛ an balimakɛ lakɔniya kama o ma kɛ silamɛya lagosi kama foyi tɛ se k'o dɔn fo se ka k'o ma k'a maɲininkali de kɛ o olu bɛ se k'a fɔ an y'a faamuya wa an b'a ɲini aw fɛ sa aw fana ka nin punition a ye k'o to anw ye ala kama an y'a faamuya bon ni nin kɛra u yɛrɛ ɲɛmɔgɔw bɛna dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la silamɛya ye kodɔn ye silamɛya ye faamu ye bon bɛɛ ni bɛnɲɔgɔnyaw bɛ se ka na fɛn caman fɔra ka kuma caman fɔ olu si tɛ na mɛ an balimaw ni ko kɛra ten bon ko dun kɛra fɛn dɔ de kɔnɔ n'o o tigiw ma kuma fɔlɔ u ya kɛra k'a la min kan o ma kuma fɔlɔ aya a bɛ bɛn a tɛ bɛn ni sira min ye o ma ɲɛfɔ ka walawalali k'aw ye ni girin kɛra ten ka bɔ ka kuma dɔw fɔ fɔ ah, ne balimaw ne bɛ siran o la dɛ silamɛya eh, hakilimaya ko de don ala ka hakili ɲuman di anw ma an kana teliya an kana teliya ka kuma dɔw fɔ manakɛ n'o fɔ ko misi jugu dalakuru ka di ni kuma tilalen dalakuruli ye an k'an gɛlɛya fɛn fɛn bɛ se ka na ni kunmasuuli ye ka na silamɛya ma ani maloya ye ka silamɛya ka na silamɛya ma an k'an janto dɔ an ka fɔlɔ ka baara ninnu jateminɛ kɛ ne ka kuma de tun ye nin ye wa n ye nin ɲɛfɔ donc ni ɲɛmɔgɔ ninnu bɔra lon o lon k'u bɛna kuma sɔrɔsiya yɛrɛ yɛrɛ kan an dun tɛ fɛn dɔn a la ɔ an bɛ kuranɛ dɔn an ka diinɛmaw bɛ kuranɛ dɔn u bɛ hadisa dɔn mɛ sɔrɔsiya kɔnɔko ani sɔrɔsiya tasira ani sɔrɔsiya sigilen min kan ne m'a ko dɔnbaga ye n'an girinna ten ka mɔgɔw jalaki u ka ko dɔ la a y'a ko ko ta k'o da kuranɛ kun k'a ye kuranɛ kalan ko taara pini n'a taara o ɲɛ ma a cɛ bɛ juguya f'a bɛna kɛ fitinɛ ye fitinɛ min cɛ ka jugu fo ka taa fo ka dansagolen don k'a sɔrɔ n'a nana ɲɛfɔ a bɛna ye ko esike ko nin kan ka kɛ tan tan hakili kun taara yɔrɔ jumɛn bon ni ninnu bɔra sa k'u ka ɲɛfɔliw kɛ sa an ye k'a minɛ ni min ye ka kɛ min ye ka kɛ min ye ni ninnu bɔra sa ka n'u ka ɲɛfɔli lakali sisan a ka taa ye ne na min fɔ nin misaliya la a kɛ ko o dɔ ɲɔgɔn ye walima hali na n'o tɛ kelen ye u ka na walawalali kɛ parce que ne tɛ sɔrɔsiya ɲɛdɔn mɛ ne na ne ka ne bɛ ka kuma ne ka hakili dɔ ye ko n'a y'a sɔrɔ a kɛra tan nɔ bon o nana ɲɛfɔli dɔ kɛ sa min yɛrɛ ne ta in tɛ kelen ye a kɛra mun ye an tun t'a lɔn ta tiɲɛ na an hakili la dɔrɔn kuranɛ kalanna minɛna bɔn i y'a ye bɔn mun na teliya kɛra de bon o tɛ kunmasuuli ye an yɛrɛ dama ma dɛ o ye kunmasuuli de ye ka na ala ka diinɛ de ma ɔ ne ka kuma laɲini bɛɛ de ye nin ye n'o tɛ n tɛ sɔrɔsi ye n somɔgɔ tɛ sɔrɔsi ye n ma sɔrɔsiya kɛ n tɛ sɔrɔsiya ɲɛdɔn kuranɛ min fana n b'o fana kalan n tɛ kuranɛ dɔn nka an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min kɔnɔ n'o silamɛya ye o ka kan de ni ko kɛra a ka ɲɛɲini fɔlɔ yanni kuma dɔw ka fɔ ɔ n'a nana dɔn k'a fɔ ko binkanni don komi a bɛ ka fɔ cogo min na o de don o la silamɛw kan ka min kɛ ka min fɔ silamɛw b'o fɔ mɛ yanni o ka fɔ fɔlɔ dɛ f'a ka ɲɛdɔn fo o kun de don fo kuranɛ ka dɔgɔyalima de don wa silamɛya an tɛ silamɛya fɛ o de don wa an tɛ nin masinɛ fɛ o de don wa anw tɛ se k'o dɔn tanke n'a sɔrɔ se ma kɛ olu ma u tɛ se k'a dɔn min don walima ka kunnafoni de k'a sɔrɔ min don mɛ n'u nana kunnafoni di k'a sɔrɔ an y'an ta bɛɛ fɔ ka kumaw bɛɛ lajɛlen fɔ u nana bɔ ni kuma ye san kana ɲɛfɔ aw bɛ kuranɛ dɔn mɛ sɔrɔsiya wɔrɔ anw fana de b'o kalama a ma kɛ komi anw y'a dilan dɛ an y'a sɔrɔ a kɔnɔ ye wa bɛnkan de ye nin ye wa a bɛ mali constitution kɔnɔ tan a bɛ nin cogo la a bɛ nin cogo la n'a kɛra tan a kɛra lebu ye dɛ a kɛra lebu ye dɛ sɔrɔsiw ka pinisɔn yala kasoladen tɔw n'u bɛ don kaso la i bɛ taa jɔ procureur de ɲɛkɔrɔ wala i tɛ se ka taa kaso la fo sariya kɛ i kɛ jɔ sariya ɲɛkɔrɔ mɛ sɔrɔsiw ka pinisɔn i tɛ jɔ procureur ɲɛkɔrɔ ne ka faamu na dɛ ɔ n'i ye fɛn dɔ kɛ yen n'o bɛ bɛnkan dɔ sɔsɔ ɔ i fana ka ɲɛmɔgɔ min bɛ yen o de bɛ pinisɔn d'i ma dɔw ta bɛ kɛ tile saba ye dɔw ta bɛ se ka caya n'o ye wala k'a sɔrɔ i ma jɔ procureur ɲɛkɔrɔ ayiwa k'a sɔrɔ i ma taa zuzeman kɛ a kɔfɛ fana i n'a fɔ ka taa zuze n'o kow bɛ kɛ o kow fana bɛ yen mɛ u ka nin yɔrɔ in kɔnɔ u bɛ nin kɛ dɔrɔn ka kɛ u b'a jir'i la fɔlɔ nin min kɛra i yɛrɛ i yɛrɛ y'a b'a dɔn nin don a ya nin min kɛlen nin est-ce que a nin kɛli kɛ ka e yɛrɛ bi ka erreur de ye ten i bɛ diɲɛ n'a ye voilà bon n'i ko yɛrɛ k'i b'o ta yɔrɔ dɔ la a bɛ ka kɛ ka bagayɔgɔ min yɛrɛ k'an bɛ bagayɔgɔ yɛrɛ min lafasa dɛ an bɛna kɛ sababu ye ka bagayɔgɔ yɛrɛ tɔ degun k'a degun mun na parce que a bɛ se ka kɛ an ka bagayɔgɔ b'a kalama k'a fɔ a tiɲɛ na kuranɛ kalannen ko tɛ aya ka tenue to n na ka kuranɛ kalan ka tenue to n na o tɛ a kalanna yɔrɔ jumɛn a kalan yɔrɔ ka tenue to n na n tun bɛ jama jumɛn na ka tenue to n na n tun bɛ sigi yɔrɔ jumɛn na ka tenue to n na ɔ an ka sariya la o yɔrɔ ti bɛn n'o ma ɲa i bɛ se ka nin kɛ i bɛ nin kɛ i bɛ nin kɛ mɛ nin erreur de ye n sɔrɔ a bɛ se ka kɛ bagayɔgɔ yɛrɛ b'o reconnaître ɔ ni wuli kɛla o nɔfɛ o la ko sɔrɔsi dɔ ye kuranɛ kalan ka tenue don ko k'a sɔrɔ a ma ɲini ka kɛ koba dɔ ye est-ce que a tɛna kɛ sababu de ye ka na ni tɔɔrɔ dɔ yɛrɛ ye ani maloya dɔ ye k'a ɲɛsin bagayɔgɔ ma wa ɔ n'a nana ɲɛ dɔn u nana explication di k'a fɔ kun wɛrɛ si t'a la nin n'a ɲɔgɔnna don ɔ a bɛna kɛ cogo di mɔgɔ yɛrɛ bɛna an balimakɛ bagayɔgɔ tɛ dɛ sina daɲɔgɔ mɔgɔ yɛrɛ bɛna an balimakɛ daɲɔgɔ daɲɔgɔ mɔgɔ yɛrɛ bɛna jalaki k'a fɔ e yɛrɛ fana b'o dɔn i man ka nin kɛ i tun bɛna don fitinɛ kɔnɔ i tun bɛna kɛ tan ça fait a kan ka dilan ni hakili de ye quoi wala an kana teriya ne balimaw ne ka laɲini ye min ye ne ka min fɔ o de ye nin ye n b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuko ɲuman d'an ma ala ka hakili ɲuman d'aw ma n ka foli ɲɛsin b'aw bɛɛ lajɛlen ma o balimakɛ dɔw b'a furu dɔ sigiyɔrɔ ni makɛ wɔrɔ k'a ye kayi di cɛ kelen bɛ ko jundi laban dɔn aya an bɛ ntɛnɛn na bi le 28 sixième mois 2021 ala k'an ka jamana dɔ suma ka hɛrɛ don an ka jamana kɔnɔ fitinɛ ni balawu ko ala m'a bɛɛ lajɛlen wulila an bɛɛ lajɛlen ka tubi ka na ala subahana wa taala ma walahi n'an ma tuubi ka na ala ma a ma kɛ i n'a fɔ ala y'an tɔɲɔ dɛ an yɛrɛ ka ko kɛta na an bolo fila tila ko kɛ dɛ a y'a o de b'an kan ala le hinɛ mansa yafa mansa ka yafa an ma ka jamana nin ka hɛrɛ ni kayira bɛn ni kayira ko da don jamana in kɔnɔ n ka foli b'aw bɛɛ ye salamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh